Agus anois ar an líne tá Peadar Tóibín ó Aontú. A Pheadair, fáilte ar ais go dtí Near FM. Go raibh míle maith agat. A Pheadair, an féidir leat a rá liom ar dtús, conas atá an stocaireacht olltoghchána ag dul ar aghaidh leatsa go pearsanta agus do phairtí Aontú i gcoitinne?
Bhuel, tá sé ag dul ar aghaidh go hiontach i ndáiríre. Táimid lán sásta. Táimid ag dul isteach sa toghchán seo le vóta níos mó ná an Lucht Oibre nó na Soc Dems nó People Before Profit. Fuaireamar vóta níos mó sa toghchán Eorpach dos na páirtí sin so tá sé sin ar fheabhas ar fad. Tá daichead a dó iarrthóirí nó beirt is daichead iarrthóirí roghnaithe againn i daichead. a dó Dáilcheantar thart timpeall na tíre so tá beagnach gach uile duine sa tír in ann vóta a chaitheamh ar Aontú an bhliain seo agus tá sé sin ar fheabhas freisin. Táimid ag díriú isteach go dtí b'fhéidir ocht nó naoi Dháilcheantar agus táimid san iomaíocht chun suíocháin a bhuachaint. ins na dáilcheantair sin, gan dabht, mar shampla, Baile Átha Cliath Thiar, An Mhí Thiar agus An Mhí Thoir, Cabhán, Muineachán, Mayo, Cathair Luimnigh, An Corcaigh Thiar Thuaidh, Loch Garman, eh, agus, em, na háiteanna cosúil le sin. So, táimid an-dóchasach go mbeidh i bhfad níos mó Teachta Dála Aontú teacht isteach chuig an chéad Dáil eile, eh, freisin. Is léir ins na Dáilcheantair sin, 'sé an rogha atá ann nó Aontú nó suíocháin le haghaidh an Rialtais, agus tá fearg agus frustrachas ar na dhaoine mar gheall ar an méid atá déanta ag an Rialtas le fada an lá sa tír seo. Ceann de na hábhair táimid ag díriú isteach air ná an méid airgid atá curtha amú ag an rialtas, go háirithe leis an Ospidéal Náisiúnta Leanaí, mar gheall ar na tithe modúlach agus na mbotháin rothar. Níl an rialtas in ann infreastruchtúr a chur i bhfeidhm níos mó gan go leor airgid a chaitheamh amú, agus ní féidir linn é sin a dhéanamh, you know, airgead mór a chaitheamh amú. Nuair atá, you know, airgead de dhíth orainne mar gheall ar níos mó gardaí, níos mó dochtúirí, banaltraí agus múinteoirí a bheith sa tír seo. So táimid, tá Aontú ag iarraidh go mbeidh cuntasacht nó freagracht curtha isteach sa chóras ehm rialtas as seo amach, go mbeidh sé scríofa isteach ins na chonradh atá ag na na seirbhísigh sibhialta is airde sa tír agus muna bhfuil siad in ann you know a' cuid dualgais, airgead a coimeád agus airgead a shábháil, a chomhlíonadh, i mo thuairimse gur ba cheart go mbeadh costas ann dóibh suas go dtí a' cuid phost a chailliúint.
OK, bheadh sé ina chabhair mhór leat go pearsanta ó thaobh do chuid oibre dá mbeadh níos mó ná suíochán amháin buachainte agaibh san olltoghchán, nach mbeadh? Ah, cinnte, cinnte, dearfach. Like, is léir go bhfuil go leor déanta ag Aontú an bliain seo, cinnte. You know, bhuamar na reifrinn i mí Márta, ba muidne an t-aon pháirtí a sheas ar son na ndaoine insan reifrinn sin, in aghaidh an rialtas agus in aghaidh na páirtithe freasúra go léir freisin agus tá an-chuid athrú tagtha ar an saol polaitíochta de bharr sin. Is léir freisin anois, you know, sheas Leo Varadkar siar, bhí Sinn Féin ag athrú a chuid polasaí i ngach. chuile ábhar. Ba muidne you know an t-aon pháirtí a bhí ag díriú isteach ar inimirce mar pholasaí sa Dáil le fada an lá. Anois tá gach pháirtí ag déanamh é sin freisin. Ba muidne an t-aon pháirtí a sheas in aghaidh na na dlíthe hate speech freisin. Anois tá gach pháirtí ag déanamh é sin freisin beagnach. Em so is léir go bhfuil go leor déanta ag Aontú, ach smaoinigh dá mbeadh beirt nó triúr nó ceathrar nó cúigear Teachta Dála Aontú istigh sa Dáil bheadh go leor níos mó le déanamh againn agus is go leor féidearthachta níos mó a dhéanamh. Freisin, pointe amháin eile, nuair a bhuann tú b'fhéidir, caoga nó caoga is a cúig míle vóta i dtoghchán, faigheann tú maoiniú ón stáit. Ní bhfuaireamar maoiniú ón stáit an toghchán deireanach agus chailleamar, b'fhéidir, you know, dá mbeadh dhá mhíle vóta níos mó, bheadh an maoiniú againn. Ach ciallaíonn sé sin go mbíonn tú in ann foireann a earcú. chun cabhrú leis do chuid obair. Ní rabhamar in ann é sin a dhéanamh so tá go leor obair ar ghualainn you know foireann beag anois againn. Like mar shampla tá mise ag obair go dian ag just ag críochnú an forógra Aontú anois agus dá mbeadh foireann againn bheadh sé sin you know bheadh i bhfad níos mó cabhair againn chun é sin a dhéanamh. So you know dá mbeadh an maoiniú stáit faighte againn an uair seo, cabhróidh sé sin go mór linn freisin agus tá mise ag rá le daoine, beimid in ann maireachtáil le haghaidh cúig bliana nó deich bliana níos mó freisin de bharr sin. OK, luaigh tú a lán ábhar olltoghcháin ansin. Aon ábhar eile atá ag teacht suas agus sibh ag canbhasáil?
Yeah, so freagracht an rialtais agus an méid airgid atá siad ag cur amú, inimirce, an costas maireachtála, Tá tithíocht ag teacht suas go domhain agus tá go leor polasaí, polasaí sainiúil, polasaí againn ar na hábhair sin. Táimid tar éis go leor obair a dhéanamh ar na polasaí sin. You know táimid ag iarraidh mar gheall ar inimirce, go mbeadh muid in ann cabhrú le iad siúd atá you know ag ag teitheadh cogadh agus foréigean ach táimid ag iarraidh go mbeidh an córas seo in ann idirdhealú a dhéanamh idir iad siúd atá ag teitheadh cogadh agus iad siúd atá ag teacht anseo mar gheall ar b'fhéidir fáthanna eacnamaíochta agus níl an an córas atá againne ag déanamh é sin agus fiú nuair atá daoine tar éis an córas seo a theipeadh Níl, níl an rialtas ag cur iad abhaile ar chor ar bith. Sin an, you know, dúirt an rialtas liomsa, as an méid, b'fhéidir, míle seacht céad caoga deportations atá tar éis bheith eisithe an bhliain seo, níor chuir an rialtas ach nócha 's a cúig daoine abhaile de bharr sin agus tá sé sin do-chreidte. Tá na mílte daoine fós ag tuirlingt i aerfort Bhaile Átha Cliath gach bliain gan pas port nó gan doiciméidí taistil, níl sé sin maith go leor. Agus freisin, tá go leor daoine fós ag teacht síos ón tuaisceart, ó tá siad ag teacht ón mBreatain ach tríd an tuaisceart go dtí an stát seo. Agus tá muidne ag iarraidh go mbeidh teorainn istigh i Muir Éireann, cosúil le mar atá mar gheall ar earraí anois de bharr Brexit. Mar gheall ar tithíocht, tá. 160,000 teach sa tír folamh. Tá sé sin dochreidte. Tá ceithre mhíle teach an údaráis, údaráisí áitiúla folamh ag an bhomaite freisin. Tá muidne in Aontú ag iarraidh go mbeadh i bhfad níos mó deontasaí curtha amach go dtí go mbeadh daoine agus clann in ann bheith ina chónaí ins na tithe sin. Mar gheall ar costas maireachtála, tá an rialtas, agus go háirithe na Glasaigh, ag ardú an méid cáin atá ar breosla bliain i ndiaidh bliain agus tá siad ag déanamh é sin, dar leo, chun go mbeidh daoine in ann saghas córas taistil poiblí a úsáid. Ach i ndáiríre, i ngo leor áiteanna, níl rogha ag daoine mar gheall ar chóras taistil poiblí. Go háirithe i mo dhá cheantar féin i gContae na Mí, táimidne ag feachtasaíocht le fada an lá le haghaidh traein ó Bhaile Átha Cliath go dtí an Uaimh agus níl an rialtas sásta é sin a thógáil. So ní, ní féidir, i mo, níl, ní, ní ceart go mbeadh an rialtas ag ardú an cáin ar breosla in am nach bhfuil rogha ag daoine taisteal poiblí a úsáid agus sin ceann de na rudaí táimidne ag iarraidh a dhéanamh sa, sa, sa chéad rialtas eile. OK, a Pheadair, an féidir leat tuar a thabhairt dom faoi conas a cheapann tú go n-éireoidh leis na páirtithe ar fad san olltoghchán seo?
Bhuel, is cinnte, i mo thuairimse, go déanfaidh Aontú go maith sa toghchán seo, gan dabht. Táimid cinnte chun an vóta a ardú agus a fhás agus le cúnamh Dé beidh níos mó Teachta Dála istigh ann linn. Ní bheidh toghchán maith ag na Glasaigh i mo thuairimse de bharr gur úsáid siad an bata in aghaidh an cairéad mar gheall ar chúrsaí timpeallachta. I mo thuairimse, you know, beidh titim ag Fianna Fáil, ní bheidh sé chomh mór is a bhí daoine ag tnúth, is trua, ach beidh titim Teachta Dála ag Fianna Fáil, ceapaim. Freisin, i mo thuairimse, fiú go bhfuil Fine Gael tar éis ardú sna pobalbhreitheanna, tá Ochtar déag dóibh, de na Teachta Dála sin, ag éirí amach as a chuid phost an bhliain seo agus beidh sé deacair ar Fine Gael gach ceann de na suíocháin sin a líonadh le hionadaí Fine Gael eile agus tá Sinn Féin i dtrioblóid, i mo thuairimse, mar níl siad in ann seasamh le haghaidh aon rud níos mó, you know. Tá siad tar éis. you know, a gcuid polasaí a athrú ar go leor ábhar le déanaí agus, you know, ní amháin nach bhfuil, nach aontaíonn go leor daoine le Sinn Féin, níl aon muinín acu iontu níos mó de bharr go bhfuil siad tar éis a gcuid polasaí a athrú chomh minic is ar athraíodh siad na polasaí an bhliain seo.